oke enyi m ukwu aha m wụ obiageri akụ cecilia ụwa adịghị ka eche onye ụmụawada ọnịcha ezinihitte mbaise biko lewenụ ama egwuregwu aha m wụ ada maazị gloria ada maazị gloria kee ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala igbo Oke esi m na oke ahụ asụ igbo kee ebe i si n'ala igbo esi m n'Abia steeti ebee na abịa steeti Arọchukwu ebee na arọchukwu ka i si n'ugbo ugbo e rute ugbo ya wụrụ ebee a- a- kee aha ama nna gị na arọchukwu oke ama nna m bụ ndị ụkpabị ndị ụkpabị na arọchukwu ka o si ọ wụ na a sị na a na-alọ ụwa kọrọ onye ị ga-achọ ka ọ lọtara gị ụwa ma ọ bụrụ na a na-alọ ụwa ee onye ị ga-achọ na ndụ onye mere ihe dị gị mma na mgbe gara aga n'ime ndụ gị chọrọ ka ọ nwụ na ọnwụ gị ọnụ ka ọ lọrọ gị ụwa kee onye dị ihe a nna m ochie nna gị ochie nna m, ee, onye mụrụ nna mụtara nna m ọ wụ na a na-alọ ụwa ya lọtara gị ụwa ee ee ngwa gị na onwe gị ọ wụ na a na-alọ ụwa kee onye ị chọrọ ịlọ ụwa dị ka ya maka o nwe onye m jụrụ ya sị na ya chọrọ ịlọ ụwa dangote na ụwa ụwa ya ọzọ kee onye ị ga-alọ nwa ụwa ka ya And- and, eh, n'ebeekwa ka ị chọkwa ịlọta ụwa ị chọrọ ịlọ ụwa na naijiria ka ọ n'ebee ka ebe ọ ee m ga-alọ ụwa na naijiria mana ị ga-alọ ụwa dịka onye m ga-alọ ụwa dịka onye ọbụla sọrọ m ka onye ọbụla sọrọ gị m ga-alọ ụwa dịka nna nna m dịka nna nna gị yes n'ebee n'obodo m n'ala Igbo bụrụkwa n'ala igbo ndewo aha m bụ maazị edward ejike enonwu enu enu yes ahụ ha si bụ igbo gwa m kpasụla m iwe iwe na-ewe m n'ehihie anwụ na-acha gị nwanne m ọrụ biko kee ngalaba na okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala igbo esi m from Enugu esi m ngalaba Enugu

anọ m ụwa onye onye eji m wee gụbụ nchi enyi anọ m ya ụwa Ị nọrọ ya ụwa. yes yes ahụ na ya dịwa Em, biko ka m chọọ nke dị ka nke a ebe i kwetara na a na-alọ ụwa alọ kee onye ọ dị gị ka ọ bụrụ na ị lọwa ụwa ọzọ na ọ nwa ka ị ga ị ga-alọrọ ụwa onye i che na ọ nwa ị lọta ụwa ọzọ na ya ị ga-alọrọ ya nwa ụwa na ọ- onye a masịka gị i che ọ wụ na nwere a na-alọ ụwa na ị bịa ụwa ọzọ na ị ga-abịa ụwa ebe dị otu a ụfọdụ sị na ọ ga-aka mma na a lọrọ ụwa bill gate ụfọdụ sị na ọ dangote maka na ụkpa ataghị ụmụ ụwa ahụ kedu onye ọrịa ka onye lọọ ụwa na ya were ya ka ị ga-alọ ugbu a ya were onye ị ga-alọ ụwa ya nchọnye n'ụwa kịta m ma alọrọ tupac ụwa Tupac tu anakwa m ele ihu gị a ị ga-alọ Tupac o afụ m the guy n'anya ị hụrụ ya n'anya and ọ bụrọ sọsọ na afụ m n'anya na afụ m ya n'anya ọ na-anụrụ ndị ojii ọgụ Ị ghọtago? ọ bụ onye okwu eziokwu and ọ- ihe o ji ekwu eziokwu bụ n'egwu egwu ka o ji n'egwu ka o ji agwa ndị mba ofesi ndị ụwa niile o ji agwa ha ihe ọ chọrọ ịgwa ha bụ okwu eziokwu okwu eziokwu n'egwu ka esi ọ na-eji ngwa gwara anyị ofu egwu ya o ji gwa anyị egwu ọhụụ eziokwu ka anyị nụgodi egwu ọ gụrụ dị iche iche e nwere me against the world njiri igbo wee gụrụ ya It's just me against the world, baby. Afa m bụ Nwagbuo Onyekachi. Nwagbuo. Ihe ndị mmadụ ji mara m ebe a bụ Kachi. Kachi. Ị bịa n'ama egwuregwu. Biko, ọkwa ị wụ onye Igbo? Ọfụma. Kee ngalaba i si n'ala Igbo? Ee, eh, esi m ngalaba Anambra. Ebee na Anambra steeti? n'agụata ebee n'agụata n'ụmụchu esi m na ọzara akụkwa ị bịa na ọzara akụkwa ị chọọ be ndị be nwagboo ị chọta be ndị be nwagboo ị balute be innocent nwagboo i lute be innocent nwagboo ị jụọ eze kachi Eze ka i kwete na a na-alọ ụwa alọ kwetekweghị m kwete m kwete na a na-alụ ụwa. kwete m ekwete m tụọ nọ na kachi nwụọ kachi anwụgo enweghị ihe dị ka ịlọ ụwa ekweteghị m i kwete na ekweteghị m mba igbo ndị ọma kachi sị na ya ekweteghị na a na-alọ ụwa na otu ya na ugbu a ya nwụhala na ya anwụọla ị sị aha gị bụ gịnị ọzọemena aha igbo m aha gịnị na-ewu ọzọemena ebe ebe ị bịa n'ama egwuregwu kee ngalaba i si n'ala igbo ọnụmara na okpuru ọchịchị ebe i si n'ala igbo esi m ebonyi steeti ebee na ebonyi steeti eh, nkalagu ebee na nkalagu nkalaha nkala ka ya aha ya ọnụmara ezi nna gị ọ wee lawa ugbu a gị larụ ebe a ya were ezi nna gị ka ya ebe a na-akpọ be nna m e ji amara ya ma e rute na nkalagu nwee ike nọ na nkalagu junction sị na ị na-achọ na be ndị bụ obodo deru i kwete na a na-alọ ụwa alọ a na-alọ ụwa a na-ana ụwa ịlọta ụwa ịlọ ụwa a na-anata ụwa o mere na be anyị o nwere onye onye nwụrụnụ anwụ mgbe ahụ ọ nwụrụ ọkụ gbalị ya ọ bịa ụwa na be anyị o buru that apa wee bịa ọkụ ọkụ ahụ wee bịa wee bịa nwekwara onye ọzọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị egbu na Lagos so mgbe ọ bịara ụwa dịka e si wee tinye ya na the bucket ka ụkwụ ya si dịgide before e nie ya tin mgbe ọ bịara ụwa ọ dịkwa like that Wụ ya wee oyi mm, eji ejeje just ọ bụ nọ like that nọ ya nwa bịara ụwa ya wụrụ ya nwa. ebe i kwetere a na-alọ ụwa ọ wụ na ech- ọ wụ na a na-asị na a na-alọrọ mmadụ ụwa ka onye ọ masị gị ka onye lọtara gị ụwa ma ọ wụ na ị mụ nwa na ya wụrụ onye ga-alọrọ gị ụwa ka onye ọ wụ na ndụ gị na mma ọnwa ka onye alọrọ m ụwa Eh. onye mụ na ya dị na mma mgbe before ọ nwụọ ka onye wụ onye ahụ. nne m gị na nne gị yes Eh, nne gị anwụgo ya ngwa diwe nụ ọ ka o si dị mana ka m jụọ gị ọzọ ọ kwa na a na-alọkwa ụwa dị ka i kwetekwa na-alọ ụwa ka onye ọrịa gị ga-alọ ụwa nke ya so ụmụ ndị m jụrụ ha sị na ọ ga-aka ha lọtara ụwa nwunye dị gị maka ego ebunyere egwu a ọ dị ọ na-anya ka onye ọgọ ọ ga-amasị gị ọ ka a na-alọ ụwa gị nwa alọtakwa ụwa ya ka onye ata ụwa na be ya mana ụwa ụwa anyị nọ kịta o nwe onye ọ dụ mma ka ọ taa afọ Mm? na m na-abịa ụwa ọzọ na m ga-alike kwa ọ bụ na be Buhari ka m jewekwa afa m bụ chief ikechukwu igwene ife e ji wee malu m bụ mmiri na-ezoro ọra nke i si maka ebe ugwu ọkụ na anọ ọkụ na anọ ị bịa na ama- ị bịa na ama egwuregwu ee biko kedu ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo ee mụ onwe m bụ onye Nkanu

o wee bụ isi i kwetere na a na-alọ ụwa dị? nwanne m o, kemgbe a mara m ama ọrụ nwanne enweghị ihe ọzọ na-anọgide ome n'elu ụwa na yes a na-ekwu na a na-anọ ụwa mana ejikwa m dụọ achị gara m na ekwetere m na ọ bụghị eziokwu na a na-alọ ụwa ke ihe i ji sị na i kweteghị ka o mebeghị ebe ị nọ ka ọ bụ na gịnị mere ihe m ji sị m ekweteghị na ọ bụ ihe nna nna anyị ochie ha kwuru mmadụ hụkwa ashị ọha kpote na ọ bụ ashị ihe m ji sị m ekweteghị na m eje ụka baịbụl sị mgbe mmadụ nwụkwara ọ bụ n'eluigwe kpụrụ obe na n'eluigwe ọ bụ ndị ebe a na-anọ ụwa ndị obe ji were eluigwe na-apụta abịa ụwa ndị ebe a na-eme mba ụwa ekweteghị m na ọ bụ ụgha maazị azụnna maazị azụnna onye ndụziri ndụziri igbo ke ngalaba i si n'ala igbo ke ọnụmara na okpuru ọchị na ọnụ na ngalaba i si n'ala igbo esi m na anambra steeti amaeze village na anambra Ọka North ọka ị ga na ama ego gaa aha ezinna gị ama nna gị gị aha ya na-abịa bụ ụmụ ụmụ afọ nne ikwete na a na-alụ ụwa alụ akwetara na alụ ụwa bikos akwetara na alụ ụwa ikwetere kedu onye ọ dị ka ọ wụ na a na-asị na a na-alụ ụwa ugbu a ya alụtara gị ụwa obi adịghị mma dịka onye mere ihe dị gị mma mgbe gara makwa onye mejọrọ gị mgbe gara aga ịchọkọ lụta ugbu a kịta ya ahụ ma onye lụtara ịchọkọ onye metere gị ịchọkọ lụtara gị onye nwe onye ahụ onye ntụkọrịta m ụwa ka m ọ ka m wee wee taa ya afụ n'ihe ọ- ihe ọ mere mgbe gara aga

adọrọ ya obi mma ọdọha ya obi mma ya na-enwe gbugharị ebi maka ndị ọgọdọ dịka ibe ya ọ kwa na na-asị na a na-alụ ụwa ya bụkwa na ọ ọ gbasịrị gị ka onye ọrịa gị onye ọrịa- onye ọgarị gị ka gụnwa ga-alụtara ya ụwa onye ma atụrụ ụwa oge mma mma alakwa ka natakwara ọ bụrụ na ndụkara onye isi anyị Ee. na-akwadozi na-akwadozi anyị ozi na- na- na-etiwala anyị ụzọ nke anyị ga-eji wee mara ebe anyị si mara mara ihe anyị kwesịrị mara ihe anyị kwesịrị ime mgbe mgbe dị mma ee igbo ndị ọma ekele m unu aha m bụ ụsa ọ bụrụ ya bụrụ ka e si eme ya chiata azụ igbo ndị ọma ekele m unu aha m bụ maazị song ana anya abụọ wo abụ m onye abịa steeti nke nọ na Bende awụ m onye Bende steeti awụ m onye Bende mba awụ m onye abịa steeti nke nọ na Bende lokal gọọmenti

na i lere ama egwuregwu na-enye aka hụ nwanne anyị nwoke Sky Plus nwere ihe ọ ga-eji na-edosakwanụ nri n'elu tebụl ya ihe mana ọ dịghịzi nwa na-enweghị nne na nna ehi na-enweghị ehi nwere ehi na-enweghị ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na mba ndị Igbo tụrụ ilu si ndị Igbo tụrụ ilu si ihe ijiji na-enweghị ehi ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na

emetụkwala ihe ọpịpị ahụ aka ihe onyonyo kama ị ga-emetụ ya aka ka ọ wụrụ na-agbalịta nke olu ya agbalịta olu ya agbalịta olu ya agbalịta olu ya emetụla ihe ọpịpị apịnyụtụkwala nọrọ ebe ị nọ ama egwuregwu maka na ndị Igbo sịrị nwata aka kwọ- kwọcha nwata

ihe ijiji na-enweghị sky plus ehi ehi na-achụrụ ya sky plus na-enweghị ihe ijiji ọdụdụ hapụ ya ka ya pụwa ihe ihe ihe ihe ihe agba ihe ihe agba n'aka ejighị eh, eh. ihe agba n'enyo ihe agba na- ihe agba n'aka ejighị ejighị aka enyo ya ihe biko ihe agba n'aka

isi ala ngwa Mm, n'obi ọma ngwa ebee kee aha ama nna gị na obi m obi m itu ngwa itu ngwa ezi mbara onini mbara onye n'itu ngwa keekwanụ ebe a lụrụ gị alụ na mgbakwu kee aha ezi di gị ama ezi amaezike na mgbakwu ị bịa n'ama egwuregwu biko o nwe ihe m sị ka m jụọ gị ọtụtụ ndị igbo kwetere na a na-alọ ụwa i kwetere na a na-alọ ụwa alọ onye nwụrụ anwụọla abụ igbo nwoye nweke kee ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmara i si n'ala igbo abụ m onye abba onye onye abba njikọka lokal gọọmenti anambra steeti ị bịa n'ama egwuregwu kee ọnụmara ama nna gị ọ wụ na a sị ka a lawa ụlọ kee ebe wụ ama nna gị ama nna m njikọka abba abba abba n'ime njikọka ee biko i kwere na a na-alọ ụwa alọ

ka m awaghị amasa nke ndị ụwa m na-eme ibe chineke nna na-achọ ee dịka ọkpara chineke dịka ọkpara Chineke ee icheola ụwa Jizọs ee heo nke a nke a wụkwara ya mana ebe i si na a na-alọ ụwa alọ kee onye ọ ga-amasị gị na ọ na asị na na- na onye ahụ lọtara gị ụwa na obi adị gị mma kee onye wụ onye nwe natara m ụwa obi adị mma Ee, ma ya like ga ọ ga-amasa m na ọ na onye be m nwunye m mm. Mm. aha wụ chief ugochukwu boniface nwiwu ugogbuzuo ọchake nke izi na kabusa kingdom na kabusa kingdom ugogbuzuo ọchake ọchake kee ngalaba i si n'ala igbo esi m ngalaba imo steeti wee bịa ebee n'imo steeti ka i si esi m awụ m nwa afọ isiala mbano ugiri ụmụduru arọ Ugirinna Ugirinna kee aha kee aha aha ezinna gị aha ezinna m ndị nga nwiwu ndị nga nwiwu esi m na nwiwu famili wee bịa ị bịa n'ama egwuregwu ee biko ka m jee nke a, mgbe ị na-eto ọkwa ị gara ọtakara Ee, ka m jụgazi ka nke a a sị ka e kwuo na a sị na a na-alọ ụwa alọ kedu onye ị ga-alọ n'ụwa ya onye ọ dị dịka onye ị ga-achọ ka ọ lọọrọ gị ụwa dịka ma ọ wụ onye mere ihe dị gị mma mgbe gara aga maọbụ nne maọbụ nna ịgbakọchasị mba ma ọ ga-adị mma na nne m ma nna m lọrọ m ụwa ma nwanne m nwoke ma ọkpara ma onye dị otu ma onye ala bekee onye ọwụla ọ wụ lọrọ gị ụwa kee onye ọ ga-adị ka ọ lọrọ gị ụwa n'uche m n'uche m ọ ga-adịkwa mma m na-alọ ụwa ọzọ ka m lọọ ụwa na ngalaba ahụ m si wee pụta ụwa ngalaba nwe iwu ebe m amụtala nwoke mụta nwaanyị m ga-alikekwa a na-amụ m e sikwa na ngalaba ahụ mụọ m maka ala Igbo atọka maka na ala Igbo atọka ala Igbo atọka gwogwo mana ọkwa na a na-asị na a na-alọ ụwa ka onye ọzọ ị ga-eche onye ị ga-achọ ka ọ lọtara gị ụwa mba dịka onye ị ga-achọ ka ọ lọ ụwa nke ka m ga-esi ekwu achọrọ m ka ị ghọta ihe m chọrọ ịkọwara gị onye ị ga-achọ ka gị nwa lọrọ ya ụwa lọrọ ụwa amụtakwara m di ọkpara amụtara m di ọkpara ewezuga di ọkpara gị o nwere ndị a jụrụ ha sị na achọ ha lọ ụwa ọzọ na achọ ịwụ Dangote ụfọdụ sị na achọrọ ịwụ Bill Gates Dangote wụ onye Hausa Bill Gates wụ onye ọcha a sị ngo ala Igbo atọka m ga-ala ụwa ọzọ m ga- m ga-achọ ka m lọta ụwa n'ala igbo n'ebe n'ala igbo ebe ahụ e si mụọ m n'ugiri nga ahụ e si mụọ m ka m ga-alike ka m si lọta lọtakwa ụwa ụwa ọzọ injinia chief ugochukwu gabriel nwoke injinia chief ugochukwu gabriel nwoke nwokedi ogbuefi ezeugo ọzọ nke izizi na ozubulu Ogbuefi Ezeugo ọzọ nke izizi na Ozubulu ọ bụ ị wụ nwanne ị wụ nwanne bishọp wụrụ nwanne Agbalanze na Ozubulu Chief Kenneth Ifekudu ị bịa na ama egwuregwu e, biko i si n'Ozubulu Ozubulu kee lokal gọọmenti ọ nọ n'ime Ozubulu Ekwusigo lokal gọọmenti Ozubulu Ekwusigo gọọmenti Anambra steeti Anambra steeti ị bịa na ama egwuregwu ọ wụ na a sị na na a na-ala ụwa kedu onye ị ga-asị na ọ ga-amasị gị na ọ lọtara gị ụwa na na n'ụwa onye amasị m ọ natara m ụwa ọ bishọp na be anyị kwafụ chukwu bishọp maka ife ọma ọ na-eme na be anyị a na n'ụwa anata m ụwa bishọp lọtara otu a ka ọ dị ee ngwanụ bishọp ị nọ na-anụ ngwanụ ọkwa na a sị na gị nwa lọta ụwa ị lọta ụwa ọzọ dịka ụmụ ka i si hụ ka ndụ si wee dịrị ka ihe si dị ọ masịchaa gị sị na ị na-ala ụwa nke ụmụ ndị m jụrụ ha sị ịlọta ha sị na achọrọ ịlọta ụwa Dangote ụfọdụ sị na achọrọ ịlọta ụwa Bill Gates na ndị ọzọ kedu onye ị ga-alọtanwu ụwa ya ma a sị na a na-ala ụwa ka onye gị nwa ga-ala ụwa Ah, okpere m nwaanyị ala ụwa bikọs ndị akpọrọ ịbakọta ndị ugwu ka akpọrọ na anaba ya ka mma ya anaba ka n'ụwa na ụmụ ụwa Arthur Eze na Ukpo ele ụwa Arthur Eze na Ukpo Arthur Eze na Ukpo ụfọdụ tọrọ ifutebe anyị ada Oscar Udoji o nwere Ozubulu o nwere Ozubulu alọ ụwa ha abịjela ụwa ugbo onye hausa onye hausa nọ na pan anyị na-agba mbọ ka anyị gbara ya nwere onwe anyị aha m bụ maazị okechukwu nwosu maazị okechukwu nwosu kee ngalaba na ọnụmara n'okpuru ọchịchị i si n'ala igbo anambra steeti ebe na anambra steeti nnewi north ebe na nnewi otolo na otolo ebe n'ime kee aha ezi ama nna gị ya obiụnọ otolo obiụnọ otolo ọ wụ na a na-alọ ụwa alọ kedu onye ọ dị gị ka ọ ga-asị a sị gị kwuo gị sị ka ọ lọrọ gị ụwa onye mere ihe dị gị mma dị ka mgbe gara aga ma onye ị nụ maka ya akụkọ ya adị gị mma ị sị na ọ sị na a na-alọ ụwa onye a lọrọ gị ụwa kee onye ọ dị ka onye ị ga-asị ka ọ lọrọ gị ụwa mm, nna m nna m ya lọrọ m ụwa nna gị lọrọ gị chai chai aha m bụ Innocent wụrụkwa Ọzọemenam na Little Igbo Innocent onye eze Innocent Ọzọemenam eze ị bịa n'ama egwuregwu biko eh, kee ngalaba i si n'ala Igbo Ah, mụ awụ nwafọ Imo steeti na mpekere Ọkigwe kee ebe ya ama nna gị si ebe iwe ama nna gị abụ ebe ị lawa ụlọ na ị lawa ya were ama nna gị kee ebe ọ Ah, vileji m ka a na-akpọ Ụmụduru ụmụ ebe na Ụmụduru kee aha ama nna gị Local gọọmenti Ọnụimo local gọọmenti Ọnụimo. Local gọọmenti. Ezi ya ezi nna gị wụ. Imo Ụmụduru Egbeaguru. Ụmụduru. Egbeaguru. Egbeaguru ị bịa n'ama egwuregwu. I kwete na a na-alọ ụwa alọ. Ah, n'eziokwu ụwa a na-alọ ya alọ. A na-alọ ụwa. A na-alọ ụwa alọ. Ka m jụọ nke a. Kedu onye ọ dị ka ọ wụ na na-asị na a na-alọ ụwa ka ọ lọta ụwa na agbụrụ gị dịka nwa ị ga-amụ ka ọ wụrụ onye a ga-alọrọ gị ụwa onye ọ wụ onye mere dịka onye mere ihe wutere gị na mgbe gara maka onye mere ihe dị gị mma ị chọ ka ọ wụrụ onye a ga-alọrọ onye a lọtara gị ụwa ka onye dị onye ee here ka nna ukwu Ojukwu Ai, agaghị eme nchefu nnukwu mmadụ anyị nwere n'ala Igbo ọ wụ na a na-alọ ụwa alọ ngalakọba ụmụ ọ ga-amasị gị ọ ga-amasị gị ka Ojukwu lọrọ gị ee Eh, ngwa ebe i kwetara na a na-alọ ụwa sị na ọ ga-amasị gị Ojukwu lọrọ gị ọkwa na a na-alọkwanụ ụwa gị nwa onwe gị kee ebe ị chọrọ ịlọ n'ụwa ụwa ọzọ maka o nwe ndị m jụrụ ha sị na ahụhụ a na-ata na- n'ala naijiria kara adịla anja na ha chọ ịlọ ụwa Bill Gates ụfọdụ sị na ọ- ụwa dangote ka ha chọ ịlọ kee nke ọ ga-amasị gị ịlọrọ ụwa ya? ịlọ ụwa n'ala biafra ka ya na-amasị m ya na-amasị Mm, n'ala igbo ogo onye dị ka ị ga-alọ ụwa ka ị lọ ụwa dị ka ya ojukwu ojukwu kwa igbo ndị mụ na ana ka o si kwuo ọ sị na ọ ga-amasị ya na ịlọ ụwa ojukwu ma ọ bụ i lecha ị ga-ahụ na o nwekwara ahụ ọnụ ka m nwa ya na-ekwu okwu ojukwu ma afa m bụ maazị Nnamdi Ekwọba maazị Nnamdi Ekwọba kee ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara i si n'ala Igbo Ee, esi m Ụmụeze Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West Anambra steeti Anambra steeti kee aha ama nna gị Ụmụaneke Ụmụaneke ị bịa n'ama egwuregwu ka m jụọ nke dị ka nke a mgba i kwere na a na-alọ ụwa alọ Ya, ekwere m na a na-alọ ụwa alọ i kwe na a na-alọ ụwa alọ kwesie ike kwesie ya ike em ọ wụ na a sị ebe i kwere na a na-alọ ụwa alọ ọ wụ na a sị na ụmụ nwatakịrị ma onye mere ihe mgbe gara aga masịchara gị ma onye mere ihe wutere gị ị ga- ọ ga-amasị gị ka ọ lọrọ gị ụwa ka onye ọ ga-adịghị ka ọ ga-awụ na ọ ga-alọrọ gị ụwa ka onye chọrọ ka ọ lọrọ gị ụwa onye mere ihe wute m ka onye mere ihe sọ m ụsọ n'obi m ga- ọ ga-amasị m ndị nwụgoro anwụ ka ọ bụ ndị dị ndụ. onye m ga-alike ka ọ nọọrụ m ụwa bụ onye mụtalụ mpa m Ee, aha ya ee, ee, Igbonaka Igbonaka ọ kwa na i chekwa na ị lọta ụwa kee onye i chere na ị ga-alọta ụwa ebe ya alọta ụwa bịa nna mụrụ mgbe ka ọba mmadụ na-eme ị bịa na egwu aha m bụ Christian Ata Christian Ata kee ngalaba i si n'ala Igbo abụ m onye Enugu steeti ebee na Enugu steeti kee aha ezi na ọnụmara na agbụrụ na ebe i si na Enugu steeti abụ m onye Owerenu village dị na ihe okpuru ọchịchị Ihe Owere na Nsụka local government Enugu steeti ị bịa n'ama egwuru otu i kwete na a na-alọ ụwa alọ ee ekwete m i kwete na a na-alọ ụwa ngwa kedu onye ọ dị gị ka ọ wụrụ na a sị na a na-alọ ụwa ya alọtara ya alọta ụwa n'ime- n'ime ndụ gị kee onye ọ wụ oke ọ bụ na onye a sị na a na-anọ ụwa ya lọghachi na ndụ m oke ọ nna m nna gị Mm, nke mụrụ m ee maka na amarọ m nke mụrụ ya ee and o nwere o nwere ihe masịrị gị mgbe ọ kụziri gị ihe zụọ gị omume ya dị mma omume ya dị mma ọ onye udo ka ọ bụ onye udo ka ọ bụ eya eya ngwanụ ndewonu ngwa a sịkwa na a na-alọ ụwa kwa a sị gị lọọ ụwa kee onye ọ dị gị ka alọ ụwa ma ọ bụ na ị bịa ị bịa ụwa ọzọ gị nwa ị lọtazie ụwa ya o nwe ndị m jụrụ ha sị na ọ Dangote ka ha chọrọ ịlọ ụwa ya So, ụfọdụ sị na ọ bụ Bill Gates ka ha chọrọ ịlọ ụwa kee onye ọ dị ka gụnwa ga-alọkwa ụwa ya ma ọ bụrụ na na ebe ọ dịkwa ị ga-alọkwa ụwa ụfọdụ sị na a na-adịnyacha ịlọ ụwa n'ala bekee na na ike naijiria gwụla ha kedu ebe ọ dị ka gụnwa ga-alọ ụwa oke ọ bụ na ọ ka m lọghachitekwa ụwa ọzọ Ehe. Aka m alụ- ọ ka- ọ ka-amasịkwa m ma ọ bụrụ na m lọghachitekwa na vileji m ebe m si pụta ebe i si Ehe, si pụtakwa na ezinụlọ m si na ya pụta ebe i sikwa yes maka na udo gbara mgbọrọgwụ dị ya udo gbara mgbọrọgwụ aha m bụ maazị okechukwu nwosu maazị okechukwu nwosu kee ngalaba na ọnụmara okpuru ọchịchị i si n'ala igbo anambra steeti ebee na anambra steeti nnewi north ebee na nnewi otolo n'otolo ebee n'ime kee aha ezi ama nna gị ya obiuno otolo obiuno otolo ị bịa n'ama egwuregwu biko ọ wụ na a na-alọ ụwa alọ kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-asị a sị gị kwuo gị sị ka ọ lọrọ gị ụwa onye mere ihe dị gị mma me- dị ka mgbe gara aga ma onye nọ maka ya akụkọ ya adịghị mma ị sị na ọ sị na a na-alọ ụwa onye alọrọ gị ụwa ka onye ọ dị ka onye ga-asị ka ọ lọrọ gị ụwa Mm, nna m nna m ya lọrọ m ụwa nna gị lọrọ gị ụwa. Yes. chai chai ọ dị ka nna gị mere ihe dị gị mma ndewo nụ ọ na-amasị m ịhụ ndị na-asị nna ha ọ na-asị na a na-alọ ụwa ma ọ na-esi na ị chọrọ ịlọ ụwa

na-esi okwu isi akpụ isi akpụ nke dị egwu nke dị egwu ị bịara ama egwuregwu ka m jụọ ọnụ gị na ọkwa i kweta na a na-alọ ụwa alọ o doro m anya na makwa m nke anwụ e biko kee onye ọ ga-adị gị onye ga-amasị gị na ọ wụ na a sị na a na-alọ ụwa ka ọ lọtara gị ụwa na-achị nna mụta nna m na ọrụ m ọrụ nna mụta nna kee aha ya ozi nwuwo nwuwo nwuwo nwuwo ee ya ndewo biko a sịkwa na agakwa n'ụwa ebe i kweta na a na-alọ ụwa ka onye ọ dịkwa nke ọ bụrụ na a na-asị na ka ị lọtara ya ụwa na ezinụlọ ị chọ ka ị lọtara ụwa n'ụwa ọzọ mmacha nnọkwa ụwa na ngwuru be nna m ngwuru late chief igwe oke ọya ọzọ ọ dị ka ihe onye si ike na-eme n'ebe isi oke dị egwu ụfọdụ sị na ha chọ ịlọ ụwa Bill Gates ụfọdụ sị na ha chọ ịlọ ụwa Dangote wa mụtụ mma akwa na anọ ụwa mma anakwa ụwa na be chief igwe late chief igwe oke ọya ọzọ ebe ị ga-alọ mbe ma anatọkwa ụwa nnekwu obu na-emekwa obu na-ebu na-akpata na-emekwa ibe chiri ike rinne bikwa ezigbo ndụ na-emekwa ibe dị mma na-ewu ndewo ka abụ nwa afọ Igbo si si na Imo wee bịa ebee na Imo steeti Ọsụ local gọọmenti ebee na Ọsụ local gọọmenti Asaa Ubirielem Asaa Ubirielem Ubirielem in Ọsụ local gọọmenti Asaa Ubirielem na Ọsụ local gọọmenti nke dị n'Imo steeti ị bịara ama egwuregwu kedu ihe na-ewute gị ugbu a dịka onye ọ ga-awụ a sị na a na-alọ ụwa alọ na ndụ ị sị ka ọ wụrụ ya ga-alọchiri ya ụwa maọbụ nne maọbụ nna maọbụ nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị ma ọ bụ ikwu na ibe onye metere ihe dịrị gị na mma mgbe gara aga ịgbakọcha ya ị sị ai a sị na onye a sị na a na-alọ ụwa alọ onye a lọrọ m ụwa na ọ gaara akara m mma

wee lọkwara m ụwa mụ na onwe m daga obi dị m aṅụrị adị onye ọ lọrọ m ụwa na otu mụ na ya sikwa akpara kịta ị fụkwa ya m fụkwa ya otu a obi ọ na-adị m aṅụrị dịka mụ na nne m anọkwa dịka nne- gị na nne gị nọ em, ị na-anụ na igbo igbo dịka nne- ya na nne ya nọ biko ka anyị na-aga n'ihu ka m jụgodi gị ọkwa nna a na-alọ ụwa alọ dịka nwoke kere onye ọ gara dị gị ka ọ wụ na a sị na ọ na-awụ na a na-alọ ụwa ka ị lọta ụwa ị lọ ụwa ọzọ wụrụ onye ahụ maka o nwe onye m jụrụ ya sị m na a na-alọ ụwa na ya lọta ụwa ọzọ na ya ga-awụ Dangote na ọnọdụ ya dị adịghị ya mma kere onye ọ ga-awụ na a sị na a na-alọ ụwa alọ ka ọ wụrụ onye gị nwa ga-alọ wụrụ ụwa ma ị lọ ụwa ọzọ

onye e ji ife onyonyo ndị Nollywood wee malụ ana m asị unu kilibe na ife onyonyo a na-akpọ ama egwuregwu kilisienụ ike maka na ọ magbulu onwe ya hmm? ekene m